soli caya ala kira kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam k'a ɲini ala fɛ bana in eh, ala ka don an n'o cɛ ni an karamɔgɔ hɔrɔma ye ani ala kira bɔ ye soli ala rasul bon anw ye minnu ye a ka ko kura tɛ parce que diɲɛ denw ye munumunu fɛnw de ye nin ɲɔgɔn caman kɛra ala kira ninnu tile la o diinɛ ti du kɔnɔ fɛn ye diinɛ ye ala ka tagasira de ye a ma fɔlɔ anw fana na a fɔlɔla minnu na minnu n'a ɲɔgɔnna bana ye minnu sɔrɔ olu ye mesure jumɛn ta o waati la ni anw b'olu nɔfɛ anw fana bɛ o mesure kelen de ta ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam nin n'a ɲɔgɔnna banaw nana a bɛ f'o ma ko tawun min bɛ yen n'a bɛ falen falen a bana yɛlɛmata o la kira tile la n'a nana n'a ye mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ dugu min na ni bana in bɛ yen diinɛ tɛ jɛn n'a ye i ka boli ka bɔ o yɔrɔ la o kun ye i kana n'a bila maa wɛrɛ la bon donc euh, anw fana bolo bi an ni lafiyara an hakili sigira ka da diɲɛ fitinɛ yeelen kan a seyid sherif usman madani hayidara ne bɛ fɛn caman fɔ mɔgɔw ye hayidara kan n b'a fɛ mɔgɔw ka ko ninnu lamɛn kosɛbɛ parce que n y'a jira k'a fɔ mɔgɔ min don a sɔmi ka jan an karamɔgɔ bɛɛ n'i sɔnfɛn don anw yɛrɛ ye ale ka sɔmijanya ɲɔgɔnna ɲini ala m'a di an ma mais ala y'a d'a ma parce que an y'a y'ale kan a ye nin taamaseerew jira a mɛnna sani bana in ka boloba a y'a jira a mɛnna donc a ye mesurew fana kira tile la mesure minnu tala a y'o ɲɔgɔnnaw ta a fɔlɔfɔlɔ a ye mun ɲini an fɛ o de ye an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ o dugawu ye fɛnba de ye kunfɛ kuma tɛ o ye o ala kira ko sallallahu alaihi wasallam dawu amuradakum bi sadaka wa kabilu bala'akum bi duwa a ye a ka bana jugu furakɛ ni saraka ye et puis ka tɔɔrɔw ɲɔni ka bɔ aw kan ni dugawu ye kabini bana in ma kɛ diɲɛ bɛɛ ka kamanaganko ye ale de y'an wele ka fara ɲɔgɔn kan haut conseil tɔgɔ la leader tɔgɔ la mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ an ka dugawu kɛ juma misiriw la ale de fɔlɔ y'a fɔ sani diɲɛmɔgɔ ka kori donc o la an ye dugawu kɛ ala barika la hali n'a ko a bɛ diɲɛ bɛɛ kocoba an ka jamana in kɔni kɔnɔ an hakili kɔni sigilen don ka alamɔgɔw to an ɲɛfɛ an dalen kɔfɛ ala k'a fɔ ala kira ko eh, sallallahu alaihi wasallam ko jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min laɲini ala b'o latigɛ o jɔn belebele dɔ ye ale de ye donc a ye mesure minnu jira an na eh, ani diinɛ bɛ min fɔ an ɲɛna o de ye eh, a bɛ mɔgɔ min na o kana bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ani jumɛn bɛɛ n'i ka tagabolo don n'a fɔra ko tv cherifla o baarakɛlaw b'o dɔn mais n'i ye ne bila o la ne tɛ foyi ɲɛdɔn o la bon baara bɛɛ n'a kɛnfɛn don ni mobili tiɲɛna a bɛ taa garasi la bon ni bana nana don o kunnafoni bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn o bɛ ɲini dɔgɔtɔrɔw de fɛ a y'an wele k'a fɔ an ka dugawu kɛ dugawu dama tɛ dɛ an ka dɔgɔtɔrɔw fana lamɛn a ma fɔ an k'ale hayidara lamɛn o yɔrɔ la dɛ a ko an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn ni dɔgɔtɔrɔw ye mesure min di an ma an ka baara kɛ n'o ye bon o ye kodɔn kuma de ye sunkalo setɔ filɛ ala k'a don an si la ni dɔgɔtɔrɔw y'a yira ko mun kana sun n'i sunna ni i sara i yɛrɛ faga de parce que dɔgɔtɔrɔw de y'a jira bon diinɛ fana ye kodɔn diinɛ de ye puis kodɔnbagaw fana bɛ an ɲɛfɛ a y'a jira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ ye mesure min ta an ka baara kɛ n'o ye donc o mesure dɔ ye an ka yɔrɔ janya ɲɔgɔn na dɔɔni ni mɛtiri kelen hakɛ ye a filanan an kana an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo foli bamali ka dabila ɲɔgɔn sumusumu fana o ka dabila et puis waati bɛɛ an k'an tɛgɛ ko ni safinɛ ye ani tɛgɛ ko fɛn wɛrɛw sani an ka don sow kɔnɔ sani an k'an ka dumuniw kɛ an k'an tɛgɛ ko kuma jama jɛrɛba an k'o dabila o de la eh, ŋunuŋunukan caman bɛ yen ko a y'a ka misiri datugu mais kabako de don komi diɲɛlatigɛ de don ni i ka sɔrɔ bɛ maa min nɛni la n'i m'o nɛni kɔngɔ b'i fa donc ne bɛ ale ka ko ninnu kɛ o dɔrɔn de sinon eh, kira b'a fɔ don min na ko a ye dɔgɔtɔrɔ lamɛn hayidara tun bɛ yen de a ye min kalan a bɛ baara kɛ n'o ye diinɛ ti maa ka du kɔnɔ fɛn ye o diinɛ ye kira nana ni mun ye an b'o de sira kan n'i y'o sira bila bɛɛ e yɛrɛ sagokɛla de ye kira de ko an ka tugu dɔgɔtɔrɔw la n'u ye sira min di an ma an ka baara kɛ n'o ye tuma dɔgɔtɔrɔw ko an ka jɔ un mètre seli ko t'o la o an bɛ jɔ un mètre o ye wajibi de ye donc o la an kun ye hakilina min faamu dɔrɔn ko kura tɛ kɔrɔlen don an fɔra minnu kɔ olu y'a kunbɛn ni diinɛ sira min ye an bɛ o sira kelen fana kan k'an ka maabaw labato an kana dumuni kɛ n'an m'an tɛgɛ ko ni safinɛw ye ɲɔgɔn sunsunba ani jamajɛrɛba an b'o dabila n'o kɛra ala de ta ye bana ye nka n'i y'i yɛrɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ tuma na n'o kɛra an bɛ siran minnu ɲɛ a la ni ala sɔnna ala bɛna don an n'o cɛ wa an hakili sigira fana ka sɔrɔ an karamɔgɔ kɔnna k'a fɔ a ye dugawu kɛ jumamisiri la walahi ne kɔnɔ tɛ jigi don o de kan parce que ala ko ud'uni astajib lakum a ye n wele n b'aw jaabi an y'a wele jumamisiri an ye ala wele jumamisiri la hali bugudaw la bɛɛ y'i tɛgɛ ja ko ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma donc alhamdulillah eh, mesure min b'an bolo u ye minnu yira o de don an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛɛ b'o sira kan ala k'an n'aw dɛmɛ bana in ala k'an tanga a la hali bi kulolamɛni ye ala kana a sabati an fɛ yan

k'an tɛgɛw ko fura bɛ sɔrɔ a la ni o ye ka ala fana deli walahi tɔɔrɔ mana kɛ cogo cogo saraka de bɛ don jɔn ni tɔɔrɔ cɛ kira de ko ten dawu amradakum bi sadaka komi aw ka baara ɛri la baaraw de don o la an tɛ se ka don ɲɛfɛ kosɛbɛ sinɔn an balima dɔ tun bɛ bana gɛlɛnba de tun b'a la u ye saraka bɔ saraka in kɛra sababu ye ni bana in nɔgɔyara o sabatilen don diinɛ kitabu bɛɛ la k'a fɔ saraka bɛ bana nɔgɔya an k'an cɛsiri sarakaw fɛ an k'an cɛsiri dugaw fɛ o ye ne ka kuma ye ka di aw ma
aw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que kunnafoni caman bɛ yen o bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ ni aw de ye o ah, aw ye cidenw de ye i b'a sɔrɔ eh, a fɔra ko jamajɛrɛ kana kɛ ɔ mɛ tafsiri fila bɛ yɔrɔ min na ani kunnafoniw bɛ yɔrɔ min na ka pili k'i ka arajɔni na ou bien k'i ka teleso dayɛlɛ i dalen i ka so kɔnɔ i b'o sɔrɔ kɔni kuma na aw jɔyɔrɔ ka bon a la dan t'o la yɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn hali bi ala ka an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye wa ni ala sɔnna Eh, an bɛ wasa banako in na ala ka an wasa ni ala kira hɔrɔma ye salli ala